ajụjụ gị amaka anọ m otu ụbọchị ị mago na abụ m onye na ihe asụsụ Igbo na-amasị kemgbe ụwa ma ide ede ma ịsụ ya asụ ihe ọbụla gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo na

ụmụaka nọkwu ụmụaka ka na-etokwu eto ma ụmụaka ka a mụrụ taa na-asụkwara ha oyibo Ọ na- ọ na-ewute m so m na-asị na eziokwu na gọọmenti anaghị emecha mba na ụdị ihe gbasara ịkwalite asụsụ Igbo na mana a ga-echewacha gọọmenti na onye ọbụla nwere ike metụ aka ịghọta nduzi ewe ka ka mma ka m ga-esi wee tinye aka ụlọ ọbụla

kịtazi achọrọ m ka anyị werezie ihe ahụ a na-emebu na mgbe gboo dịka ihe ọkpụkpụ aka na ihe anụ ahụ tinyezie ya n'uche ụzọ ekere mgba nke ọkpụ nke ọkpụkpụ aka ọzọ nke uche n'ọnụ uche a ga-eji wee chepụta ihe miri emi uche na-aghọ nkọ chepụta ihe a ga-eji wee mee ka obodo anyị dị mma

maka i buru ihe nọ na obodo ndị ọzọ bute na obodo ahụ nke ọ ga aga mana i were nke nọ na be anyị chepụta ihe miri emi na be anyị werezi ya nwekwa ike ịrụ ọrụ na be anyị and eh, ọzọkwa bụ dịka ịbịa bụ na ọ ga-akakwa mma na ọwụ na ọwụ ụmụaka anyị ka enyere atụmatụ anyị ghọtara ka ha nwee ike ị na-eche echiche a miri emi

ndụmọdụ m ga-enye ha bụ na ha marakwa na ihe a wụ njirimara njirimara anyị na onye ọbụla njirimara ya nwụrụ onye ahụ dịka onye nwụrụ anwụ Ee, na ihe eji wee mara anyị kachasị wụ asụsụ Igbo Ehe. dịka mụnwa kịta na-agwa gị na ebe ebe m nọ n'obodo ebe ebe m nọ ihe ihe m ji wee pụta iche wee pụta ihe dịkwa iche n'ihe m na-eme bụ na m ji asụsụ Igbo wee kpọrọ ihe na-emepụtakwa ya ya bụ na ndị ọbụla na-azụ ụmụaka ma ndị nne na nna ma ndị nkụzi ka ha were ya kpọrọ ihe ime ka ụmụaka ghara ịbụ ụmụaka ga-esere n'elu ọ dịzikwa ụmụaka osere n'elu ebe ọbụla gara oyibo oyibo ka na ebe ọbụla gara oyibo oyibo ka anyị nwa na onwe anyị ejiri igbo zụọ na ezinụlọ anyị mgbe m na-eto ọwụ igbo ka eji zụọ m ọ pụtara na ndị ejiri oyibo zụọ ka mara ihe karịa mụnwa ịghọta ọ bụrụ na na- ebe- mgbe mgbe anyị- mgbe anyị nọ na ogo sekọndịrị na-agụ akwụkwọ na-enwe ndị a na-asụ ndị na-asụrụ oyibo na be ha abịakwa ka anyị na-ele ule anyị na-akakwa kakwa ha mma mana ndị a ndị awa a na-asụ oyibo a sị na ndị a ma akwụkwọ mana ebe sekọndịrị ule ha ma n'azụ anyị nwa nọrọ n'ihu ya bụ na na mmadụ na- na-asụ oyibo abụtaghị na onye ahụ ma ihe na onye ahụ ma akwụkwọ karịa ndị ọzọ okwu ofu amamihe ahụ anyị kwuru n'Igbo ka e kwukwara n'oyibo ya bụ ọ ka dị mma na onye ahụ sụrụ ya na asụsụ be ya chepụta ya na asụsụ be ya ọ baa- ọ mie emie ịghọta baa ya n'ime mmụọ ya bụ na ndị ọbụla na-akụziri ụmụaka ma nne na nna ha kwụsịzi ihe ha na-eme anyị na a na- a na-awụ anyị n'ala gasị ụta kwuo ya ha na-awụ anyị n'ala ha kwụsị ihe ndị ihe nke ndị ị na-asụ a ga-amụkwa asụsụ ọzọkwa ịghọta asụ oyibo dịkwa mma ka a mụọ ya ka a marakwa ya mana ọ ka mma ka ụmụaka jiri nke eji mara ihe a bụ nke anyị hmm. a na-asụ ya na-asụsi ya ike ndị nkụzi na-akụzi na-akụzi akụzisi ya ike ndị nne na nna na-akụzisi ya ike ndị gọọmenti kwa tinyekwa aka mee iwu ga-enye aka ka e nwee ike ị na-akwalite ya ọ kachasị ị na-akwụ ndị nkụzi ezigbo ụgwọ ndị nkụzi ọbụla na-akụzi asụsụ Igbo si na-enye ha ezigbo ego ọ bụ na ma ụfọdụ na-asị na enweghị ebe eji asụ Igbo mana ọ bụrụ na gọọmenti tinye ego na asụ Igbo ọ dị ka kịta na m na-akụzi Igbo na gọọmenti

mee ya ka ọ gbaa ọkpụrụkpụ mee ya ka ihe na-akpa ihe ihe dị n'ime ya na ndị mmadụ ga-etinye uchu na ya ịghọta ya ka ọ maka ndị gọọmenti ka ha tinyekwa uchu gwa- kwadosi asụsụ igbo ike ka nke- ihe a bụ nke anyị na ndị na-asụ igbo ehika ndị na-asụ igbo ehika na ha- ọ dịzị ka ka na-ahapụ ka asụ anyị na-ala ala ya bụ na ọ dị mma ka onye ọbụla tinye aka na nke a. ndewo